Beo! Dia dhaoibh! Brian anseo ag léamh na nuachta don don don aonú lá déag mí Eanáir dhá mhíle is a naoi déag agus ar ndóigh cé tá I bpictiúr tosaí an lae inniu ach ár gcara Dónal. Anois hea. Tá sé tar éis cuairt a thabhairt ar teorainn na Stát Aontaithe. le Mexico, Mexico, agus é in McAllen, Texas, ag bolscaireacht dá phlean balla a thógáil idir Meiriceá agus Mexico. Bhuel, tá sé. Tá sé ar a theachtaireacht, is dócha. Ní raibh stop leis an leis an. teachtaireacht. Mhaígh agus é i mbun feachtais go n-íocfadh Mexico as an balla seo ach idir an dá linn tá Mexico tar éis, bhuel, an méar láir a thabhairt dó agus a rá ní bheidh muide ag íoc as teorainn eile agus fágann sin na Stáit Aontaithe ag íoc as an balla seo. Tá an rialtas ina stad mar gheall ar seo. Tá Níl a fhios agam cén fáth gur. gur cuireadh stop le gníomhaíocht an rialtais mar thosaigh seo agus na trí brainse faoi cheannas na bPoblachtánach, sé sin an Teach Bán, an Seanad agus Teach na nIonadaithe, ach. Mar sin féin, tá tá an dúnadh síos seo dúnadh, is dócha. anois leanta ar aghaidh isteach i seilbh daonlathach Teach na nIonadaithe. agus tá an idirbheartaíocht idir an tUachtarán agus na Daonlathaigh ina stad, agus níos measa arís, tá foireann Trump ag cur srian, nó ag plúchadh na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag an bPáirtí Poblachtánach an dúnadh síos a réiteach. Tá, idir an dá linn, tá an tUachtarán ag iarraidh an balla seo a thógáil faoi fhógairt géarchéime ach ní dóigh liom go n-éireoidh leis sin. Ok, rachaidh mé ar aghaidh. Insealbhú an Uachtaráin. An slua ba mhó. Ariamh níorbh ea, ach an slua ba mhó Úcránach gan aon dabht. Bhí bród aisteach Úcránach ag insealbhú Donald Trump, agus idir an dá linn tá ionchúisitheoirí ag scrúdú bunchúiseanna agus slí, má thuigeann sibh. a. An méid atá i gceist. Má tá coir i gceist bítear i gcónaí ag lorg bunchúis agus slí, nach mbítear? Em. Rachaidh mé ar aghaidh. a. Tá teocht na n-aigéan ag ardú níos tapúla ná mar a bhíothas ag tuar. Deir eolaithe go bhfuil na haigéin ag téamh i bhfad níos tapúla ná mar a cheap muid agus tá impleachtaí tubaisteacha le teacht as seo mar iarmhairt. Is cosúil gurb iad na haigéin a ionsúnn an teas breise eh. Bhuel, stórálann siad an teas a ionsúnn an plainéad. Bhuel, is dócha. Níl fhios agam cén bhaint atá ag sin le leis an timpeallacht ach is cosúil go bhfuil ehm ehm fiadhúlra agus. glas-dúlra is dócha, na n-aigéan faoi bhrú millteanach. An tada eile le rá agam? Leanfaidh mé ar aghaidh. Tá cabhair do. fheirmeoirí ag teacht chun deiridh, cén fáth? Mar tá an rialtas dúnta síos agus dá réir sin caithfidh feirmeoirí agus lucht na tuaithe a bheith níos barainní agus níos spárálaí agus níos coigiltí, caithfidh siad an crios a theannadh, rud atá ar siúl acu, is cosúil. Chuaigh Mike Pompeo chun na hÉigipte agus no, ní joke é seo agus níl aon eh. em. buaic-líne nó tada mar sin eh. agus thug sé óráid, ní nach ionadh eh, thug sé an óráid seo san American University. of Cairo. Deir sé go bhfuil ré an náire a tharraing Meiriceá air féin ag teacht chun deiridh. Níl a fhios agam cén ré atá ag teacht ina áit. Agus ós é seo ré Mheiriceá cheana féin, agus is é, eh, céard tá Pompeo ag tuar? Á, bhuel, eh, feicim go raibh pictiúr leis an scéal sin faoi na haigéin, eh, coiréil faoin uisce, sílim, em, agus cuma marbh air. Is cosúil go bhfuil an cúigiú chuid de, eh, choiréal ar domhan. Tar éis bás a fháil sna trí bliana anuas seo de bharr téamh aigéan na Xi, cé hé, níl a fhios agam cé hé, b'fhéidir Wang Aizhong, ach cuimhríodh le cathaoir é. Cén fáth? Mar chuir sé teachtaireacht amach ar an gcóras giolcaireachta. Scéal as an mBreatain. Carr Seapánach ach le mothú na Breataine, an Nissan Figaro. Cairrín le díon innilte a bhfuil lucht leantóirí díograiseach aige sa Bhreatain. Ní scéal é, ach tá sé suimiúil. Tá Nicolás Maduro ag tosú a dhara théarma in Venezuela, ceart go leor. Tá brón orm, dála an scéil, faoi mo shrón níl a fhios agam céard atá cearr liom. Mianliosta na reachtóirí i Nua-Eabhrac. Cearta vótála ar an liosta, is dócha. Tá an pharlaimint stáit ar tí brionglóid a fhíorú dóibh siúd atá ag iarraidh go n-athrófaí toghcháin? Níl a fhios agam conas. Bhuel, an bhfuil tú cráite? Má tá, is dócha gur infheisteoir thú. Tá na feidhmeannaigh ag rá gur cheart breathnú ar bhrabús agus tuillimh agus gurb é sin an méar eolais idir. Ach, cibé, tá na hinfheisteoirí ar bís le fáil amach céard a tharlós sa bhliain 2019. Ní bhfaighidh siad amach. Dá mbeadh a fhios acu, bheadh daoine ag infheistiú sna háiteanna cearta, nach mbeadh? So let's! Níl fhios agam céard atá cearr liom. Bhí mé ceart go leor ar maidin. Bhuel, tá sé ina chomhréiteach idir an rialtas agus Fiat Chrysler. Déanaim dearmad an t-am ar fad go raibh, gur cheannaigh Fiat Chrysler. Ach má cheannaigh, ní dhearna sé mórán maitheasa dóibh, déarfainn. Rinne an comhlacht seo iarracht Diesel a thógáil isteach, a thabhairt isteach i Meiriceá agus chun é a dhéanamh rigeáil siad na teisteannaí chun, sa go n-éireodh leis na trucannaí sna scrúduithe aschurtha. Eagraíodh comhréiteach éigin idir an comhlacht agus an rialtas ach chosain sé 800 milliún dollar. Slán an scéalaí, airgead mór. Michael Cohen, an sionnach. Sionnach é, amadán. Ach tá sé chun fianaise a thabhairt os comhair coiste tí faoina chuid oibre don rialtas agus ar ndóigh tá daoine ar bís céard a déarfaidh sé mar ba é seo lieutenant an uachtaráin tráth. Tá Mutual of Omaha ag tabhairt isteach, ag géilleadh. Geallann siad go dtabharfaidh siad árachas do dhaoine a úsáideann drugaí chun ionfhabhtú HIV, nó VEID as Gaeilge, is dócha, a sheachaint. Rud eicínt dlíthiúil i gceist. Roger Federer, tá sé ag lorg an tríú comórtas leadóige san Astráil. Cristiano Ronaldo, céard a rinne sé? Is cosúil. Bhuel, níl fhios agam céard a rinne sé ach cuireadh ina leith gur éignigh sé duine eicínt agus tá póilíní Nevada tar éis barántas a fháil chun ADN, dna an Bhéarla a fháil. Má tá gach rud dúnta síos i Washington, níl ealaíon Charline von Heyl. Tá seó iardhearcach ar siúl ansin, agus munar féidir an ealaín a fheiceáil sa mhúsaem ina bhfuil sé ar thaispeáint, is féidir é a fheiceáil ar líne, áit a bhfuil saol eile ag an ealaín seo is dócha. So ná bac leis an sáinn i Washington, téigh ar an idirlíon agus feicfidh tú an méid atá uait. Focail deasa nua don lá inniu!

Gan suáilce. Bhuel, duine le suáilce, duine gan suáilce, nó rud gan suáilce, níl aon mhaitheas ann. Báirseach. Bean ghránna. Ollúnta. A bhfuil geáitsí an ollaimh air? Deoranta, scoite amach, gan cuma cairdiúil air. Dúnárasach, dúnta ann féin.